ndewonụ ndị be anyị ana m ekene onye enu na-ekene onye ana na-ekene ikwu na ibe nke onye chi nya zele abịakwanụ m ọzọ ebulu m bịa ka m gwa ọra ive m ji maka ya bịa tata wụfe anyị niile maka anyị ndị be anyị ndị afọ ndị nwa afọ igbo chezogolu nụ maybe because of one thing or the other wee chezo onye ba bụ ive na-esi ike ọ try katago ike agwụkwanụ ya ndị ive niile o bu n'obi ọ plansịa ọ ghasa ọ plansịa ọ ghasa ọ dụ ka ọ sọsọ ya ka ụwa bụlụ ọ dụ ka ọ sọsọ ya ka ụwa kpọrọ asị ive ọbụla ọ na-eme nwere nke na-aganụ hei a gbaa n'enu ofu a gbaa n'ana ofu akụkọ a oge ọbụla ọ nọ na mkpesa kedu ụdị ụwa dị ive a bikonụ ive esibe ike si cheche nwere nke na-aga aga ma ya na-agala ndị ọzọ eh, na ike agwụwakwanụ ya ike agwụwago va mana chee ka m sịkwuo gị nwanne maybe na i chezogo i chezogo identity gị ọ na-adị mma mmadụ ịma ebe o si mara identity ya i chezo na ị bụ nwa eze i chezo na ị bụ nwa chineke chukwu okike abịama i chezo na ndị igbo anara ayọ nni i chezo na ndị igbo bụ blessed race i chezo na chineke kesiri anyị ike chezo na ọ nya na anyị nwa ka ndị ọzọ na-enejere anya chezo na nwa igbo na ị bụ ọkụ n'isi ebe chi jirila anyị gafeta ọkụ a na-enwu ebe dị dark obodo anara ahụ ụzọ anyị gafetebe a na-afụ ụzọ i chezo chezie na ọ ive niile ahụ i chezozie na ọ bụgodu na ọ da-agala ndị ọzọ na anyị gafete na ọ ga-agala anyị maka na anyị dị special chineke kesiri anyị ike ọ bụrụ n'ike aka anyị ọ natalu chi chezo na nwa Igbo anara eme accept defeat chezo na anyị si chechere ike ụwa na-agba anyị nkiri chezo na anyị nwa bụ ndị a na-enene enene chezo na anyị bụ ndị ga-aga ịbịa weta ive ndị ọzọ kwere omume ma ive ụwa megidegolo anyị nwute ya aka anyị gazie nye changie nye o nwere isi o nwee isi chezona ndị Igbo bụ ndị o kwerọ gị okwukwu a bịa kwuchitere gị chezona anyị bụ anwụ anwụ kee ka ị ya-esi chezozi ive niile so isi mkpụrụ okwu m bụrụ adana mba adana mba ọ bụrụ ndị ọzọ na-ada na-aghasịsị na-adasịsị n'ana na-acomplain i soro ve na-acomplain obere oge bụ ibunye ya were yọrọ ive na-aga inebe anya ka ya ayọ ive ọ bụrọ ya na mba ikwekwene ikwene because na birthright gị dị iche because na e kesi gị ike ị dụwaga iche because na i siri ike i siri ike ọ bụrụ na ị mara ịmarịa ịkpa ume mana ị mago na o nwe ka ụwa ga-esi ọ tụgharịkata mmadụ o chezozie ebe o si so ichezona nwanne ichezona ichezona o nwerọ ive na-emene ive niile avụ just ga-aga agwa ugwu ka ekwensu eyi gị egwu ka i wee acceptuo defeat mana ọ bụrọ ive anyị ji bili nna nna anyị va onye ọbụla bụ onye igbo anara eme accept defeat that's why anyị ji aga ịbata ebe obodo obodo isi dụ na ya agụụ na-agụ anyị anọ be ve kpanyeve ve nri lụvara ve ụlọ dozive ebe be ve anyị anara eme na anyị amarọ ive ọnatalụchi so na ive ị ya-eme bụ o je ka o je butuo owu nsogbu ụwa i binye ị kụọ aka n'obi sị na ị bụ nwa igbo ei nwa eze anakwana ata avụvụ nwa eze anara ata avụvụ agụ nwa agụ anara ata avịvịa na ive ọ na-eri bụ ive nna ya riri so na gịnwa bụ ọkụ ma ive nna gị bụ so na ị ya-represent nna gị chineke anara ada mba chineke ma ive o ji gazie anyị ive o ji wee gazie anyị bụ ka ndị ọzọ na-enejere anyị anya maka na a bịa na family o nwe onye e ji maka ya wee kwudodo nya bụ family and ive bịa mee onye ahụ the whole family awụọ n'ala so ikwene ka ive mee na ọ nwa igbo ka ị wụ ikwene ama ka ọ dụ ama ka ọ dụ tido doniva na ive anyị ji mara e ji ya mara anyị e- e- anyị atakatago avụvụ ọ mazikwuola anyị arụ ị ghọtago mana ọ bụrụ ọ bụrụ turn negative na positive avụ so o nwerọ ive na-emene just na-aga n'iru kwụbara aka gị ọtọ chineke nọ ị ya-emechekwa esi na ukwu rie ị ya-emecha esi na ukwu rie rapụ ive na-eme kịta rapụ ka ọ na-eme emecha ị ya-abụ a winner ị nụgo onye a gwalụ kwe agwakwa ya ọzọ ọ ka bụ nwanne unu nwoke Kenechukwu Kenechukwu the motivational speaker ndị Igbo ngwa onye nweta ozi a nya tụsa aka nwanne ya maka na o nwere ndị na-edile ozi a o nwere ndị na-edile ozi a ka ha wee were ya kulu ume wee na-aga o nwere ndị ike gwụwago n'idile ozi a biko onye nweta nya tụsa na e kelụ ọlụ eke nke unu bụ ịtụsa ozi nke mụ bụ ị na-ekwu na-ekwu ekwulekwu unu a na-atụsa ya na-ebinyere anyị aka n'ive anyị na-eme maka ibe anyị agbakọ aka ọnụ wee zọpụta ndị na-edile ịnụ ya so that ka va nụ ya wee were ya wee na-agba ume biko tụsanụ ozi a onye kwuo n'ihe o nwere ike ikwu na comment section o je kwuo ọ bụ na anyị na-emete ya unu a na-ekwu ka o wee na-aka anyị obi imete ị na-aga n'iru ịghọtago ana m ekene onye enu na-ekene onye ana na-asị na ọ ga-adịrị unu mma ị nụgo ngwanụ